Ala anyị bụ ala ndị ojii bara ụba. Anyị abụghị ndị hapụrụ ala ha jee ịnụso ndị ọzọ ọgụ, kama ha batara n'ala anyị nụso anyị ọgụ. Ihe a dị nnukwu mkpa na ndị be anyị ga-aghọta. Ọ nọ n'akara nke abụọ. Ma ugbu a, anyị amaghịkwa ya bụ ndụ ọzọ. Ndị ojii amaghịzi ya bụ ndụ. Anyị abatala n'ime obibi ndụ nke ịna-eri ihe ọbụla anyị hụrụ. Ọ bụghịzi ịna-ata mkpụrụ osisi ma ọ bụ ịta akwụkwọ nri. Ọ bụghịzi na-aracha ofe nke o ji abụ ịta mkpụrụ sitere n'ala ma ọ bụ nke na-epupụta n'osisi. kama ọ bụzi ịna-achụso ihe a na-atọpete na ngwugwu ma ọ bụ nke anyị na-enweta n'ime igbe, ihe anyị na-azụta n'ụlọ ihe oriri na ọṅụṅụ, ihe anyị na-echezi bụ ihe anyị ga-egote ma ọ bụ nke anyị ga-eyi, ihe ndị a ka anyị na-achụzi. Ọ bụghịzi ịnọgide otu ugboro n'izu ụka ṅụọ mmiri ma ọ bụ taa ihe. Anyị nwere ike ịna-aṅụ mmiri karịa, mana iri nri na-abụkarị otu ugboro n'ụbọchị. mana ụfọdụ na-erizi nri ugboro atọ n'ụbọchị, ebe ụfọdụ na-eri ugboro anọ n'ụbọchị ruo mgbe ha nwụrụ. Ihe a bụzi ndụ anyị ugbu a. Anyị anọrọ na-eche ihe kpatara na anyị anaghịzi ebi ogologo ndụ, anyị anọdụ na-eche, mana anyị achọghị imezi ndụ ọhụrụ anyị nabatara, oriri ọhụrụ nke anyị nabatara, anyị achọghị ijikọta ha niile dịka ihe na-enye aka n'ọdịda anyị. Mgbadata nke uche ụmụ Chineke site n'eluigwe ebe anyị nọ rute ọkụ mmụọ ebe anyị nọ ugbu a n'uche. Anyị anọdụ na-eche na ọ bụ ruo mgbe mmadụ nwụrụ tupu ọ gaba ọkụ mmụọ ma ọ bụ tupu ọ gaba eluigwe. A kwụpụlarị anyị ihe karịrị puku afọ abụọ gara aga. Ọnụ ọgụgụ nke ndị a kwụpụrụ na-abawanye afọ iri ọ bụla nakwa narị afọ ọbụla. Anwansi sitere na ngwugwu ahụ ma ọ bụ nhazi ahụ, iwu nke ha kụnyere n'ụbụrụ anyị, n'ime obi anyị, ka anyị na-anabata ihe kwesịrị ịbụ ihe ndị mba ọzọ na-eme, anyị bụrụzia ndị ga na-eme ihe ndị mba ọzọ ma mekwee ya karịa ha bụ ndị mba ọzọ ahụ. bụ ihe ndị ala ọzọ a bịara kụziere anyị ka anyị na-eme anyị bụrụzia ndị na-agbachitere omenala nke ndị mba ọzọ a kama ịgbachitere onwe anyị ịmata na o nwere onye bịara napụta anyị ihe mere ka anyị bụrụ ndị anyị bụ ihe a abụghị obere ihe ndị be anyị ọ bụghị obere ihe mere ebe a ya mere anyị ga-esi otu a na-abata na-agwa ndị be anyị okwu ha kwesịrị ịna-anụ na-agwa ndị be anyị ihe ga-eme ka uche ha gbawaa ma malite ịjụ ajụjụ ha kwesịrị ị na-ajụ. Ọ bụ ya bụ ebumnuche anyị ji eme mgbasa ozi a. Anyị ga-eji okwu a bịa ọzọ. Ka anyị jiri nwayọọ nwayọọ na-emepe ya bụ ihe maka na etu ya bụ ihe siri bata na ndụ anyị bụ maka njigide. Ha batara ka ha jigide anyị. Ha chọrọ ịnapụ anyị ihe a niile kpamkpam. Ha achọghị ka anyị nweghachi ike nke ha hụrụ n'ala anyị oge ha batara n'ala anyị ha achọghị ka anyị nweta ya bụ ike ọzọ n'ihi na ha matara na anyị nweghachi ya bụ ike ugbu a tinyere teknụzụ nke egbe nke anyị nwere ike ijidezi ha achọghị ka anyị nweta ohere itinye uche anyị n'ime agha ahụ nke ha bịara buso ndị ala anyị ha achọghị ka anyị tinye anya anyị na ya ha chọrọ ka anyị na-aga n'ihu ịhụ ndụ ha bịara nye anyị n'anya ya mere ndị be anyị Tetakwanụ n'ụra, bido ugbu a jụba ajụjụ, gbaa mbọ na-ekesa okwu ndị a anyị na-ekwu, ma na-esonyekwara anyị n'ọdụ na ọwa anyị niile ebe ọbụla ị nọ. Na-esonyere anyị ka unu nwee ike ị na-enweta ọkwa mgbe ọbụla anyị wepụtara isiokwu ọhụrụ n'ime ọwa dị iche iche. Ụmụ Biafra, ụmụ Biafra, ụmụ Biafra, njikọta Biafra. Ka emesịanụ.